Donc n'an y'an ka kan don constitution bɛ na an ka kan na o y'an bɔlen francophonie na pewu u ye Mali président bɛɛ bagabaga ni francophonie o si m'a kɔrɔ dɔn hali Assimi ko n'i ma taa transition sigi ka constitution to yen ko n b'i bɔ francophonie jamanaw fɛ a kɛra bɛɛ bɔra a kalama f'u ye rwandaise dɔ bila ka na a ko la ka taa sɔrɔ Mali Mali nana Mali kɔnɔ Mali tɛ faransɛ fɔ yɛrɛ o tɛ dɔn la o y'an bolo' fana ko la n'i bɔra fana fɔ i kasi min i ka kan e kalo bɛ ɲɛfin i ka kan i taara ko nin fɔ ko kuma bɛ da i b'a ye mali la ni tɛ faransɛ fɔ k'i kunfin mɛ mali taara awyɔn sɔnsi bara kɛ faransɛ kɔrɔ ye dususu bɛɛ kunfin o la dɔnku ni i su tɛ kunfin ye ko siniɔn tɛ kunfinye japw tɛ kunfinye u ka kan na dɔnkisɛ kɛ mali de bɛ nkalon kan o torote sɔnna u bana u bɛ nkalon kan o tɛ yan an bɛɛ bɛka ka kan min fɔ sɛnɛkɛla bɛ nin président mana discours kɛ mɔgɔ t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye parce que a mɛnbaga ka ca faransi président mana fɔ n ko denmisɛnnin fitini min bɛ troisième année a b'a dɔn k'ale ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ten mais an ka ɲɛmɔgɔ bɛ kuma u yɛrɛ den t'a dɔn u fa ye min fɔ o la an ka jamana marabagaw bɛ kalikan kan u bɛ t'u jɔ ko je jure ko min ta bɛ nin kɛ bɛ nin kɛ bɛ nin kɛ a kalikan a seereyabaga ye u yɛrɛ tubabukanmɛnnaw dɔrɔn de ye mais mɔgɔ minnu ka wari bɛ kɛ ka tubabukanmɛnnaw sara olu t'a seereya donc u bɛ balo olu joli la o la ka kan ka balo ɲɔgɔn joli la a tɛ se ka dabila donc maintenant Aziz e filɛ ka min fɔ sisan ni fulaw ko ko non ko ka fulakan de kɛ an ka langue officielle walima ni bɔbɔw ko ko ka bɔbɔkan de kɛ an ka langue officielle e bɛ bɔ o ko la cogo di majorité n bɛ na i ma o jaabira depuis kuma daminɛ n ko kan min mɛnbaga ka ca mali kan bɛɛ mali bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ miliyɔn mugan Chine ye mɔgɔ miliyari kelen miliyɔn kɛmɛ naani ani miliyɔn mugan ni wɔɔrɔ yɔrɔ ka ca ni mali yɛrɛ bɛɛ ye kan kɛmɛ saba ni kan fila de bɛ Chine u bɛnna mandarin kan k'o ta Sud-Afrique Sud-Afrique ka kan min mɛnbaga ka ca ni kan bɛɛ mɔgɔ fɛ k'o ye angilɛ de ye o bɛ fɔli de ko afrikaans mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ de b'o fɔ o de ye Sud-Afrique ka langue officielle fɔlɔ ye ɛɛ Indonésie Hollande de ye Indonésie coloniser kan kɛmɛ wɔɔrɔ de bɛ Indonésie yen de ye jamana ye min silamɛ ka ca ni bɛɛ ye kan kɛmɛ wɔɔrɔ cɛla walasa u ka taa ɲɛ u ye bahasa ta mais ka taa sɔrɔ eh, jawa de siya ka ca ni bɛɛ ye kan ta kun tɛ siya ko ye kan ta kun ye a mɛnbaga ka ca donc ça veut dire que bamanan man ca ni bɛɛ ye mali la bamanan man ca ni bɛɛ ye Mais bamanankan de bɛ bamanankan bɔ. mɛnbaga de ka ca mun de sɛnɛ parce que bamako bamako ka bamako sigi de y'o o ye kɛ quoi tiɲɛ bamakɔ sigi tɛ dɛ Ah. i bɛ taa mali région bɛɛ la i nord yanfan ninnu yɛrɛ de bɛ a sumaya dɔɔni n'o tɛ k'i bɛ du sigi du saba k'i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ bamanankan mɛn a ka dɔgɔn a ka dɔgɔn a ka dɔgɔn ɔ n'i kɔni y'a daminɛ mo Gao ninnu na ka jigin kɔni c'est fini awɔ a bɛ a ma faamuya de o yɔrɔ ye tiɲɛ maintenant a bɛ jamana développer ni yɔrɔ jumɛn n'a y'aw ka kan don sɛnɛkɛlaw bɔra kunfinya la kaban donc olu bɛ dege sɛbɛn de la i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogoya min na awɔ baara bɛ kɛ aw ka kan na jamana fonction publique bɛ boli aw ka kan de la sisan jɔni bɛna fonction publique jɛ mɔgɔ si mais t'a ni jɛ dun y'an ka fonction publique kɛ français la wari tiɲɛ de b'a fɛ corriger la mais mɔgɔw t'a yɔrɔnin ye quoi aw mago bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛmɛ duuru la ɔ mɔgɔ ba mɔgɔ ba fila taara ka feuille déposer n'o bɛɛ lajɛlen feuille bɛ corriger gouvernement bɛ wari bɔ ka sɔrɔ ka kɛmɛ duuru dɔrɔn sugandi olu la donc tɔ minnu binna ji la gouvernement ye wari fu de bɔ maintenant an ka fɛn bɛɛ lajɛlen mana dilan an ka kan na n'a bɛ fɛn min kalan a b'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ dɔn a b'a appliquer mais anw bɛ fɛn dɔw kalan an t'u yɛrɛ kɔrɔ dɔn n'a fɔra k'u y'an ka loi abroger mɔgɔ kalannenw yɛrɛ ko ko abroger kɔrɔ ou bien k'u y'an ka loi loi amender mhm. loi amender là donc o ko amender kɔrɔ. on applaudit pour Aziz Traoré. ka taa sɔrɔ kɔrɔ foyi t'a la k'an y'a kurakuraya. ɛ ko f'e ka malo tɔgɔ kalan tubabukan na mhm. ka ji tɔgɔ kalan tubabukan na ka sɔrɔ ka taa malo sɛnɛcogo kalan tubabukan na. hali ka fiɲɛ sama fiɲɛ fɔli. denmisɛnnin minnu bɛ dixième na u y'u bila ka na siɲɛ dɔ la k'u ka na shɛ kasikan ɲini tubabukan na shɛ kasikan. Mhm. o y'a sɔrɔ tubabudenw bɛ ka shɛ mara f'u bɛ ka shɛ dun e bɛ ko shɛ kasikan ɲini olu ka kan na e bɛ kun olu la cogo di? tɛ kun u la
a ma na mais tubabuden caman fana bɛ yen u tɛ shɛ kasikan dɔn dɛ ayi a ye exemple de fɔ sa a b'a fɔ ko tira ɲini sasa n'a y'i la Union européenne jamana bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na maliyɛn minnu bɛ tunga la o tulo b'an na a jamanaw gulonnen don ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ mun na a jamana kelen kelenna fɛn fɛn bɛ n'a nana afiriki jamana min kɔnɔ a b'o o afiriki jamana dominer n b'a misali d'i ma u ye maliyɛnw ka yɔrɔ ci yan nɔ k'a ye ko sommet france afrique faransi ye jamana den kelen de afiriki ye continent de faransi jamana den kelen bɛ sommet organisé ni afiriki jamana bi duuru dɔnnen cogo di ça veut dire que les africains n'existent pas o diyagoya sa sa ayi o ye puissance ko de sa puissance ko tɛ o ye puissance ko de très bien faransi ka puissance y'a ka colonie française de n b'o fana f'i ye n b'a misali simple d'i ma k'a ka puissance ye anw de ye I tɛ jamana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a kelen k'a jɔlen don ni jamana tan naani ka wari dilanni ye jamana dɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ min b'a kɛ misali la aw mɔgɔ tan kɛmɛ fila fila b'aw bɛɛ bolo a jɔ kɛmɛ kɛmɛ b'aw bɛɛ bolo ni aw bɛɛ ye bi naani di ne ma ne ta kɛ joli mɔgɔ tan bi naani o tɛ kɛmɛ naani ye bi wɔɔrɔ bɛ aw bɛɛ bolo kelen kelen aw jɔn bɛ se ka waritigiya fɔ ne jamana ninnu ka rezɛrifu kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi duuru ye faransi ta ye o jamana ninnu bɛ se ka waritigiya fɔ faransi ɲɛna cogo di et puis faransi minnu bɔra o la olu ma kɛ fɛn n bɛ na Mauritanie bɔra Mauritanie y'a ka langue officielle bɔ français la awɔ a ka wari nana a ka kan na ogiya Mauritanie ka ogiya ka girin n'an ka wari ye franc CFA Maurit ogiya ka girin ni franc CFA ye i ye franc CFA ka kosɛbɛ algérie algérie ka wari a b'an ta ɲɛ maroc ta b'an ta ɲɛ Tunisie ta b'an ta ɲɛ Nigeria fɛnɛ eh, Nigeria b'a ɲɛ Ghana ta an ka wari tun bɛ Ghana ɲɛ mais naira bɛ français mais ce que je vois pays minnu sari qui qui ont eu peut-être avantage sɔrɔ an kan e bɛ k'olu fɔ mais an ye avantage sɔrɔ minnu kan minnu malgré k'an franc CFA kɔnɔ mun na e t'olu fɔ tel que la Guinée tel que le Burundi et autres là hmm.

o bɛ faransi ka fɛnw de kofɔ parce que franc CFA bɛ dilan faransi o bɛ k'a don mɔgɔw kunna ko suisse la franc CFA bɛɛ bɛ dilan faransi wa n'a dilanna faransi a bɛ min kan o ye kɔdiwari ta ye d bɛ min kan o ye mali ta ye hali franc CFAw tɛ kelen mais n'i taara eh, gabɔn o franc CFA dessin n'an yɛrɛ ta dessin yɛrɛ tɛ kelen o kɔrɔ ye faransi mago tɛ papiye na franc CFA ye trésor français ka papiye de k'a d'aw ma dɔrɔn walasa aw kana révolter o de don parce que ni jɔn b'i bolo n'a ɲɛ bɛ hɔrɔn na ko hɔrɔn bɛ kan u ka wari b'u bolo i fana bɛ wari dɔ dilan ka d'a ma parce que ni mɔgɔ bɛ baara n'i bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ka kan ye a b'i diriger quoi ɲɛ b'a la donc e k'a lajɛ kɛ e ye diɲɛ jamana jumɛn ko waa fila bɛ bɛn waa tan ma e y'o ye min bon ne ye min mɛn wariko la han ne ye min mɛn wariko la i ka wari puissance i ka wari girinya o bɛ dépend i ka industrialisme de la quoi i ka jamana force donc e e filɛ ka min fɔ nin sisan par exemple par exemple sisan an ka an an ni euro an ni euro tɛ se ka da ɲɔgɔn ma cogo si la k'i latɛmɛ yen latɛmɛ i ko k'i ka industrie kɛcogo n bɛ misali d'i ma ko la jamana dɔ filɛ nin ye a ye indépendance ta 2002 2002 an kɔrɔ mali CAN organiser a jamana tɔgɔ de ko timor leste portugal de y'a coloniser a y'i bɔ portugal bolo indonésie y'a minɛ i bɔ indonésie bolo a ka wari ka girin ni indonésie yɛrɛ ta ye a ka girin ni mali ta ye donc olu ka industrialisme bɛ cogo di industrie ko kuma tɛ yen kosɛbɛ u bɛ baara kɛ n'u ka kan de u bɛ ka bin ka développer sisan ayi o tɛ se ka kɛ o Mm. Les gens ne viennent pas chez toi. Mm-hmm. C'est-à-dire, fɛn t'e bolo e bɛ min exporter. Tu n'as pas de ressources fortes industrielles ba t'i bolo. E tɛ se ka ye imposer i ka wari kan k'e ka wari ka eh, girinya o. C'est impossible. Uh-huh. Ressources ko la.
Mm. N bɛ n'a ma tuguni. U ye ressources don Maliyɛnw kun na ressources tɛ jamana développer parce que sanu tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye ni hakilima dɔ m'a k'a ye. Kelen. Mm-hmm. Mali de ye jamana sabanan ye sanu na farafinna bɛɛ. O tɛ yan.
O tɛ fila yan. O kɔrɔ ye Mali ka sanu kan ka ca ni Maroc ta ye. Mais munna Maroc wari ka girin ni Mali ta ye? parce que an ta tɛ an ka wari ye. non non non Maroc bɛ ne bɛ k'o de fɔ. industrialisme in de don walayi industrialisme in dɔrɔn de don. non non non le Mali ne crée rien an ka tiɲɛ fɔ en terme de création k'a fɔ par exemple sa même le coton an tun ye premier o min na an binna. or là an tun ye premier ne ma fili wagati dɔ la an binna donc on n'est pas fort industriellement les gens n'ont pas besoin de nous c'est nous qui avons besoin des gens

ressource min bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ a tɛ France bolo, min bɛ Niger a tɛ France bolo, min bɛ Burkina a tɛ France bolo, min bɛ Cote d'Ivoire a tɛ France bolo mais munna a sous région jamana bɛɛ lajɛlen bɛ sa kɔgɔji la France nɔfɛ n b'a laban dɔ d'i ma n'o ye misali ye Cote d'Ivoire climat n'a dugujukɔrɔ nafolo n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ni Malaisie ta de ye kelen ye mais munna Malaisie bɛ Cote d'Ivoire ɲɛ la preuve Malaisie bɛ kalan kɛ a ka kan na kelen Malaisie b'a ka ressources bɔ K'a ba yɛlɛma yɛrɛ fɛ yen ka sigi a kan mɛ i ni mali b'u ta bɔ tubabubu b'a ba yɛlɛma k'u ka sigi kan ka ɲɔgɔn minɛ datugu ko o ekip dɔw san na k'o ye wari